suna TV lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen an bɛ aw fo ni alisilamɛya ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o de ye asalamu aleykum warahmatulahi wabarakatu k'a ɲini masa taala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ an ni aw ye aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ an k'a dɔn k'a fɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kura ye an ka kɛnɛ kan kɛnɛ min n'o ye alikuranɛ nɔɔrɔ kɛnɛ ye kɛnɛ min ni anw fa ani an ka karamɔgɔ ni alimami n'o ye docteur sayid muhamad baba sila ye ale de bɛ kɛnɛ in ɲɛnamaya anw ye waati bɛɛ lajɛlen na an k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛ in n'o ye kuranɛ nɔɔrɔ kɛnɛ ye an tun bɛ ka kuma sura minnu kan an tun bɛ ka kuma walanda minnu kan o walandaw ye fadayili suwaril kuran wa ayatil kuran n'o ye kuranɛ sura minnu bɛ yen ani kuranɛ aya minnu bɛ yen ni fusamantiya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ fɔra olu kun kan an ka walanda tun bɛ olu kɔnɔna na o siratigɛ bolo ma an ka walanda tun jɔra sura min na o ye suratu yasin ye o sura in an ye caman fɔ a la karamɔgɔ da sera sura in a daminɛw kuma ɲɛbila minnu bɛ sura in na fo ka na se sura in yɛrɛ kuma na fɛnba fɛnba minnu kan a da sera olu bɛɛ lajɛlen ma k'olu fɔ anw ye fo ka taa se sura in forili ma sura in forilen kɔfɛ aw k'a dɔn k'a fɔ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sura kura ka kun kan n'o ye sura ye sura min ni o ni suratu yasin bɛɛ lajɛlen ka surun ɲɔgɔn na ka d'a kan maaw bɛ danganiya dɔw ta ka ɲɛsin ale sura in fana ma min ɲɔgɔnna fana ɲɛsinna suratu yasin kelen in ma o la an bɛ kuma galama di an ka karamɔgɔ ma an b'a fɔ la docteur said salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu. wa aleykum salam wa rahmatulahi wa barakatu. Ɛɛ an bɛ Alahu subahanahu wataala tanu k'a waleɲuman dɔn k'a barika da, naamu, ka masa in deli a ka nɛɛma a ka jiidi ka caya an kuntigi Mahamadu kan salalahu alehi wasalam, naamu, a n'a ka sodonkɛ senimaw a n'a ka sahaba ɲumanw, unhun, ani maa minnu fana tugura olu kɔ k'an fana fara o jamakulu in kan, amin, ɛɛ n'o tɛmɛna ka foli kurakuraya ka ɲɛsin an balimaw ma, unhun. ayiwa suna TV sabanan kun kan an ka nin walanda in na n'o ye kuranɛ nɔɔrɔ tuma o tuma n'an ko ko kuranɛ nɔɔrɔ an bɛ alahu subahanahu wataala deli ala k'an bɛɛ lajɛlen dusukun nɔɔrɔ ni kuranɛ ye ɛɛ sa mahamadu i y'a fɔ cogoya min na An ka walanda in tun sera babu ma, unhun, n'o ye kuranɛ yɔrɔ minnu bɛ yen ni fusamanciya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ fɔra a la, anhan, o bɛ se ka kɛ sura ye, unhun, ou bien o bɛ se ka kɛ aya dɔ ye walima aya dama damaw, naamu, ɔ an tun y'o daminɛ, unhun, an ye dɔ kɛ a la, naamu, halisa an b'o de kan, unhun, ɛɛ an ko sura dɔw bɛ yen nɔ walima aya dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o sura ninnu kuma dɔw fɔra a la ayiwa danganiya dɔ bɛ maaw bolo walima bisigiya dɔ walima faamuya dɔ maaw bolo k'a fɔ k' olu ye fisamantiya kɛrɛnkɛrɛnnen ye nka n'i seginna ka taa daliluyaw lajɛ sabu ko nin ye daluya ko de ye dɛ silamɛ ka ko bɛɛ lajɛlen ye o de ye n fɛ ko tɛ i bɛ taa sɔrɔ ayiwa minnu fɔra walima min faamuya bɛ maa dɔw bolo ayiwa i bɛ taa sɔrɔ olu ma sabati a ka ɲi an k'olu fana dɔn sabu an ka diinɛ in n'o ye silamɛ diinɛ in ala kira mahamadu salalahu alehi wa salamu a nana ni min ye o diinɛ in a ma jɔ foyi kan fo tiɲɛ ayiwa ayiwa a mago tɛ a ka dɛmɛ ni kalon fana ye silamɛya bɛ dɛmɛ ni fɛn jumɛn ye a bɛ dɛmɛ ni tiɲɛ de ye ayiwa a mago tɛ mɔgɔ k'a fɔ i b'a dɛmɛ ni kalon ye ayi silamɛya mago tɛ o la ayiwa sabu u jɛ n'a ka daluyaw minnu ka kɛnɛ olu bangenen nɔ kaban olu bɛ wasa kɛ olu bɛ wasa kɛ e b'a fɔ k'a fɔ i bɛ nkalon jumɛn tigɛ k'i bɛ silamɛ sankɔrɔta ni o ye silamɛ mago tɛ o la o tuma na o de kama an bɛ nin babu na an bɛ walawalali kɛ olu dɔw la ɛɛ sura min ayiwa n'an b'o tugu suratu yasini na

an bɛ babu min na an ka walanda in yɛrɛ kɔrɔkɛ nɔrɔ an de la k'a fɔ an ka tafisiri kɛnɛ tɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o de kama k'a fɔ an ye nin sura in ta ayiwa sura in aya fɔlɔ an n'o tafisiri k'o fɔri filanan k'o tɔgɔ la laɲini t'o ye bɛ na ni wajuli minnu bɛ yan nɔ ayiwa nin sura in na walima nin aya in na walima babu in na

anw bɛ ka nin walanda in an bɛ ka o lamɛn k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw y'a mɛn dɔw y'a mɛn ayiwa mɛnni dama tɛ ayiwa fɛn fana fɔra a la a bɛ komi o ye fɛnw ye ayiwa ayiwa adamadenw n'o fɔra ka ban ɛɛ min sigilen bɛ o bɛ wuli ayiwa min jɔlen bɛ o b'a sen fa maaw tɛ to kɔ fɛn min na ayiwa o kunna o kunnafoni o de fɔra sura in sura in kun na ayiwa o ye jumɛn ye o ye fisamantiyaba ye sa dɛ o ye fisamantiyaba ye nka ni maa b'a faamuya cogo min na n'a sɔrɔ n'o sahara ayiwa n'a sɔrɔ ni o sahara ayiwa na o de kan an bɛ k'a fɔ min bɛ fɔ sura in kun kan mankutu min waati dɔ la n'o bɛ maaw bolo n'anw ka laɲini ye o mankutu in fana ayiwa a bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ ayiwa mankutu lakika bɛ bɔ min yɔrɔ kuranɛ yɛrɛ k'a yɛrɛ mankutu walima ala kira salalahu alayihi wa salamu a ka mankutu dɔ fɔ yali a bɔra o la wa sɔrɔ n'a bɔra o la fusamantiya in o minɛna ayiwa n'a ma bɔ o la kuranɛ fusamantiya in bɛ yen kuranɛ bɛɛ lajɛlen fusamantiya b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛ n delila k'o fɔ k'a fɔ kuranɛ yɔrɔ tɛ yen nɔ

sani an ka don a sura in yɛrɛ lahala la ayiwa makanka de don walima ayiwa babu minnu nana a kɔnɔ ɛɛ min bɛ fɔ sura in kun kan a bɛ tafsiri kitabu dɔw la dɔw b'a fɔ ka tɛmɛ ayiwa dɔw fana u b'a fɔ ka jɔ k'a fɔ nin ko in n'i y'a fɛsɛfɛsɛ ayiwa bolo sɛmɛ yɔrɔ i t'o sɔrɔ

ayiwa ala ye min d'u ma o bɛ tiɲɛ u yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ o fana bɛ tiɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ u ka diinɛ fana bɛ tiɲɛ a nɔfɛ ayiwa ko nafolotigiya kama i kana miiri kojugu la dugukolo in na k'a fɔ maaw t'u ɲɛ tugu k'a kɛ n'a fɔra k'a fɔ ko wari bɛ sɔrɔ a la ayiwa nafolo kɔni bɛ sɔrɔ a la olu labɛnnen don a kɛli kama sɔrɔ maa dɔw kɔni

sabu a fɔra ko a bɛ kɛ waritigi ye ɛɛ denyɛrɛninw kunkolo bɛ tigɛ o kama ayiwa kaburuw bɛ sen o kama ayiwa ka taa su yɔrɔw tigɛ ka taa su yɔrɔ tigɛ walasa ka kɛ waritigi ye walima n ka nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ jɔyɔrɔ in fana bɛ fɛn jumɛn nɔfɛ a fana bɛ wari in de nɔfɛ a bɛɛ y'o kelen ye na ɔ adamadenw u ka diɲɛ bɛ tiɲɛ u ka diinɛ fana bɛ tiɲɛ nka ni garijɛgɛ kuma fɔra ka ban ayiwa adamadenw bɛ haw de ɔ nin sura in min bɛ fɔ a la k'a fɔ ko garijɛgɛ sura walima ko ka kɛ nafolotigi ye k'o sura maa ka kɛ baana ye o nana sira jumɛn fɛ ayiwa riwayi dɔw nana ayiwa

a nana nin na cogo in na nka yali nin sira sahalen de don wa kumakan surunya na maa minnu bɛ hadisaw fɛsɛfɛsɛ u nana sira minnu na o ko u y'a lajɛ n'a sira ninnu mana munumunu a bɛ taa dan cɛ dɔ ma cɛ in yɛrɛ maaw m'a dɔn maa min yɛrɛ de kuma ma kɛ a ka dɔn

ɛɛ k'a fɔ ko Usman radiyallahu anhu o tun tɛ khalifa ye wa sabanan in na ayiwa k'a donna Ibn Mas'ud kan o y'a sɔrɔ Ibn Mas'ud a bɛ bana min na bana min kɛra sata ye na saya bana ko ɲininkali kuma dɔw tɛmɛ tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ i lahala bɛ cogoya jumɛn ayiwa mun de b'i la mun de b'i dimi fɛn jumɛn b'i tɔɔrɔ a ye kuma kɔrɔmaw k'a ye olu fɔ riwaya in nana nin na cogo in de la nka halisa riwaya in sira la fɛn dɔw b'a la b'a jɛ nka n'a kuma bɛ ka fɔ ten nɔ ayiwa maa hakili bɛ jɔ a nɔfɛ ayiwa k'a ko a ma ne bɛ ka jɔrɔ fɛn min o ye n ka junubu de ye ayiwa ko i man kɛnɛ an tɛ taa dɔgɔtɔrɔ ɲini furakɛlikɛla ɲini a ko min bɛ kɛnɛya di k'o de ye bana o de ye ayiwa bana in lase n ma ɔ ko sisan ayiwa silamɛw ka jiginɛ kɔnɔ i ni fɛn dɔw ka kan i ka jɔyɔrɔ kama an t'o dɔw di e ma ko a ma s'a ma nka i denw bɛ yen hali n'e tɛ yen nɔ don min na denmusow bɛ yen ko ayi i kana jɔrɔ olu la i kana jɔrɔ u la mun na ko fantanya kɔni olu tɛ siran o ɲɛ ko sabu ne y'a f'u ye ko su su k'u ka Suratul Waqi'a kalan ayiwa ko a nana k'a fɔ ni maa fɛn fɛn n'i b'o kalan su su i ni fantanya tɛ ɲɔgɔn ye

ko fɛn min bɛ sura kɔnɔ sura in kɔnɔ ko n'i y'o dɔn ko n'i ye o dɔn i dusukun y'o o minɛ n'o ye sini maaw bɛ kɛ cogoya min na dɔw ganyina dɔw binna dɔw pɛrɛn Ala taala ye mɔgɔw tila tila ka taa gurupuw ye i dusukun y'o minɛ i hami ɲɛsinna o ma

nka k'a kɛ ni ni ŋaniya ni ni dusukun siri ye ayiwa sinsinbere de t'o ayiwa nka n'i y'a kalan ni kuranɛ kalan ni ŋaniya ye o baraji bɛ yen o baraji bɛ yen o baraji min fana filɛ nin ye k'a fɔ kurana a bɛ mɔgɔ mako ɲa i ka diɲɛ ko n'i ka lahara ko ɲɔgɔn sɔsɔ t'o la dɛ cogo de bɛ yen ayiwa ayiwa ka taa kurana yɛlɛma k'a munumunu k'a don kɔrɔtɛtigiw ka baaraw kɔnɔna na ayiwa ka maaw ka nafolow dun k'u ka diinɛw tiɲɛ ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni kuranɛ ye nka kuma bɛ o yɔrɔ in de la n'o tɛ n'Ala subahana wataala ka kumakan de la e man'a kalan i ye baraji sɔrɔ i man'a kalan o kalanni b'a to i ka Alahu subahanahu wa taala Ala deli o delili kɛ o fana ka se ka minɛ i k'i ka laɲini sɔrɔ o tuma Ala y'an ɲɛsin an ka kuranɛ kalan kira salalahu alayhi wa salam y'an ɲɛsin ka fanga kuranɛ kan nka tuma dɔ la nin fili bɛ mɔgɔw sɔrɔ ka d'a kan n'u ko ko kuranɛ yɛrɛ aya dɔ don ou bien kuranɛ suran dɔ don i b'a sɔrɔ o lahalaya kɔnɔna na maa caman bɛ minnu tɛ dɔnni de u bolo i b'a sɔrɔ u b'u bolo a kan ka baara kɛ ni a ye ɔ e yɛrɛ b'a dɔn diinɛ in ayiwa gɛlɛya min bɛ diina kɔnɔna na ani minnu b'a baara kɛ tiɲɛ yɛrɛ kan o ye nin yɔrɔ dɔ ye sababu dɔw fana bɛ yen nɔ ayiwa diinɛ olu b'a birilen de di maaw ma yɔrɔ o yɔrɔ n'o bɛ se ka nafa lase ale ma o nafa bɛ se ka kɛ jɔyɔrɔ ani bonya gansan walima a ka kɛ sɔrɔ dɔ ye o tɛ ayiwa silamɛ diinɛ in dama ye o mantɔn minnu tɛmɛna ayiwa diinɛ in ka tiɲɛ o bolo i t'a sɔrɔ a caman a dulonni bɛ nin yɔrɔ min n'a dulonna fɛn sɔrɔw ni fɛnw i t'a sɔrɔ fɛn caman bɛ yen ayiwa maaw tɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la nka n'a bilala diinɛ birifini kɔrɔ ka ban o bɛ siran k'o kama la o ye maaw sɔrɔ o ma ayiwa

ida waqa'at al-waqi'a ni sura min filɛ nin ye eh, ni maa y'a kalan a kalanni sen fɛ i y'a kɔrɔ dɔn walima a kɔrɔ fɔra i ɲɛna walima waajuli minnu bɛ a kɔnɔ a fɔra i ɲɛna wallahi a bɛ nɔ to i dusukun na koba minnu n'olu fɔra nin sura in kɔnɔ N'i y'a lajɛ sura in yɛrɛ daminɛna ni kuma ye cogoya min na o ye alikiyama kibaruyaw k'a fɔ ayiwa ni fɔ cogo ye k'a fɔ ni dɛnkɛnɛya fɔlen yɛrɛ ye fɔlen cogoya min na f'a bɛ kɛ an yɛrɛ ɲɛ kɔrɔ

An b'a lajɛ sa sura in baabuba baabuba minnu b'a kɔnɔ ka ɲɔgɔn hakili jigin o la ka dusu ɲɔgɔn o ye ɔ n'an y'o sɔrɔ kaban ee an bɛ g min fɔ o sɔrɔla o sɔrɔ n'o ye garijɛ ani fɛntigi ye o dan tɛ aw' sɔrɔ hali bɛ taa ka arijinɛ i k'o sɔrɔ arijinɛ min min mana diya i ye i b'o sɔrɔ

wasa tɛ tɛmɛ o kan baanaya tɛ tɛmɛ o kan wala an bɛ ɲɔgɔn hakili jigin ayiwa sura in fana babu baw la suguya min na kɔmi sigi ninnu tugu tugulen ɲɔgɔn na waati min a cogoya de kosɛbɛ kosɛbɛ ni Alahu subahanahu wataala